Moni moni nde iyi ndi nkhani yomwe ili mkamwamkamwa ikuchitika ku UK. Mwana uyu dzina yake ndi Sarah Sharif amakhala ndi mayi ake ndi bambo ake. Mayi ake ndi bambo ake anapanga divorce, atapanga divorce abambo ake anakwatira mkazi wina, mkaziyo uyu akumuti dzina yake Batul. Nde Abambowo anapanga fight ku court kunena kuti akufuna Sarah azikhala ndi iwowo. Sarah anali ndi zaka 10. Anapanga fight kulimbana ndi court kupanga china chilichonse kuti iwowo awine custody. Mwana apite kwa iwowo amuchotse kwa amayi ake. Mpakanadi court linapeza kuti munthu amene angamulere bwino mwanayu ndi ndani ndi abambo ake nde anapita kwa abambo ake Irfan Sharif. Nde amakhala ndi abambo akewo ndi a step mother aja. batul komanso kumakhala ankolo ake brother wa abambo akewo iyeyo kumakhala kumene kucha koma mu august 2023 apolisi analandira foni kunena kuti munthu akulira amalira anali irfan sharif uja bambo ake a sara akulira akuti chani akuti pepani ndapha mwana wanga akuwafunsa kunena kuti what happened ndi amalira kumanena kuti ndamupha mwangozi ndinankwapula kwambiri simadziwa kuti mpaka nandingamuphe anafunsa kuti mwanayo ali kuti ananena kuti ali kunyumba nkuwapatsa adresi anafunsa iwo muli kuti ananena kuti ndili ku pakistan anthuwo nda ku pakistan koma ma british citizen nde zinaoneka kunena kuti mwanayo ataphedwa sara uja Anthuwa atatu onse, bambo ake, a step mother ndi ankolo ake onse anathawa kuthawira ku Pakistan nde boma lakhala likulimbana kunena kuti anthuwa atani abwerere chifukwa apolisi atapita ku nyumba kuja anatsekula chitseko anapezadi chani anapeza thupi la Sarah pa bedi oti waphedwa koma anapeza kuti ngomenyedwa kwambiri anali kuti ovulazidwa anali ndi mabala oposa 71 anali oti waotchedwa aotchedwa thupi lake lili ndi aironi anali oti walumidwa lumidwa kulumidwa mano ochita ku- kulowa mkati mthupi mmikono yonseyi mntchafu monsemu nde zinali zoopsa kuti ah, mwana amakhala bwanji kuti mpaka nafike pamenepapa ndi anawuza abambo ake aja kuti mukuyenera kumabwerera ndi kuoneka kuti analibe choice onse anatani anabwerera anthu atatu aja atabwera anafikira kumangidwa mpolisi nde nanga si abambo ake ndi amene ananena kuti ndatani ine ndine amene ndinamutani ine ndinamupha mwana ndinammenya kwambiri ndi nkhani yapita ku khoti ku khoti kuja abambo aja asintha akunena kuti ayi ine sindinamuphe mwana wanga anachita kundipangisa kuti ndinene zimenezozo anamupha ndi step mother ake ndi ayamba kufotokoza nkhaniyo panopo ikadali ku court aulula kuti chimtengereni mwana kumakhala naye wa zaka 10 sara batul step mother uja amampanga nkhanza kuopsa amakhalira kummenya kumuotcha ndi ironi amene amuotchako fa abambo akewo irfan sharif anali taxi driver ndiye akuti amakhala kuntchito nthawi yayitali tsiku lonse amangobwera kunyumba kudzangogona mwina tulo wa one hour nkuchokaso kukagwira ntchito mpaka na 1 am akamafika kunyumba mwana uja ali mtulo ndiye ati samamuona kwambiri amati a stepmother akumulera koma nthawi zonse a stepmother amakhalira kudandaula mwana wanu osamva mwana wanu opusa mwana wanu otani ndiye amati akamawauza abambo aja choncho amapanga kuti mukuyenera kupangapo kanthu mmenyeni ameneyi mmenyeni ndiye ati amammenya Mwana woyipa basi amamumenya. Koma ati tsiku lina atabwera kunyumba atanangobwera mwadzidzidzi nthawi yonena kuti safika, anapeza kuti a step mother ake aja amugwira mwana uja amumangirira manja kumbuyo uku anamumangirira ndi tape ngati kuti afuna azimumenya. Ati kumuona mwana akuoneka kuti akuchita mantha. Ati nayenso anakwiya kwambiri, abambo kuti mwana mukuntani? Iye uja ati nkunena kuti iye ayi amapanga zosadziwika bwino ndammanga kuti ndimteteze chanichani ndiye ati anakalipira kwambiri mkaziyo nkupepesapepesa kuti ayi sindizabwerezanso anammasula abambo akewo koma ati tsiku lina mwana anazatani anazanena kuti ineyo sindilakwa china chilichonse ndi amayiwa ine palibe chomwe ndimalakwa koma abambo aja sanamvere nanga si akazi awo akuwauza zoti mwana wanu oyipa mwana wanu oyipa tsiku lililonse mwana wanu oyipa ndiye amamvera za ndani za akazi awo ndiye onse ndi ankolo ake omwewo amakhala nawowo amakhalira kumtani kummenya chifukwa choti akuti mayiyu daily amakhalira kuti mwana oyipa mwana oyipa mwana oyipa walakwa zakuti walakwa zakuti walakwa zakuti ndiye abambo avomera anazayamba kudabwa anamuona ali ndi zibalima mmapazimu miyendo mu nthawi zonse amapeza kuti mwana uja ali ndi zibalima ndiye ati samayankhulayankhulanso mwana uja amangokhala phee amakhala kugwira zintchito pakhomo paja ndiye awafunsa kuti chifukwa chani simunapita kukanena ku polisi ndiye abambo anena kuti avomera kuti ife ine ndine olakwa chifukwa chonena kuti zonsezi panopo ndi pomwe ndikuziona clear kunena kuti nthawi yonseyi munthu uja amandipangira nkhaza mwana koma sindimatani sindimamvetsetsa chomwe chikuchitika mpaka mwana wanga waphedwa ndiye ati tsiku limenelolo pa 8 august 2023 anapezeka kuti abambo ali kuntchito analandira foni kuchoka kwa akazi awo pa two hour kuti mubwere kunyumba msangamsanga ati atapita kunyumba anampeza mwana wangoti gada patani pabedi kufunsa mwana watani akuti sindikudziwa ndamukwapula kwambiri ndamumenya kwambiri ati kuyesera kuti amudzutse atani kupeza kuti mwana watani wafa mpamene anaganiza kuti tonse titani tingotanini tingothawa koma fight abambo amasowa mtendere komwe anali kuti ineyo sono mwana wafa ati anamuuza kunena kuti iweyo ngati ufuna apolisi upite ukawauze kuti wamupha ndi iweyo abambo nkuimbadi foni kupolisi akulira kunena kuti ndapha mwana wanga ndammenya kwambiri koma panopo anena kuti no iwo satenga blame chifukwa chonena kuti sanaphe mwana wawo sanampange mwana nkhaza choncho anampanga nkhaza mwana ndi ndani ndi a step mother ake ati kufika point yonena kuti anayamba kumuveka matewera ati abambo mpaka anafunsa kuti mwana avekedwa matewera fa chani ndati a stepmother ananena kuti musavutike zizo zisiyeni ndi mtsikana atsikana zokhudza atsikana sizikukhudzani koma cho- chenicheni chinali chonena kuti ati anali atamuotcha nde amabisa chani amabisa mabala anamuotcha komanso anamuyambitsa kumuveka hijabu abambo ake atafunsa kuti mwayamba kumuveka hijabu ali wang'ono chonchi bwanji ndati ananena kuti chifukwa chonena kuti ndifuna azolowere koma chifukwa chake chinali chonena kuti amafuna kumabisa zibalima nde apolisi anapanga challenge onse kunena kuti apereke dental records awo akayeze zidindo za mano awo kuti akayese akafanizire ndi zidindo za mano amene anamuluma mwana uja chifukwa print ya mano ukaluma imakhalanso ngati fingerprint kunena kuti amatha kudziwa kuti mano awa ndi a uyo olo anthu 100 atati alume pamodzi aliyense mano ake amakhala osiyanasiyana nde anapezeka kuti bambo ake a Sara ndi ankolo ake aja anapereka ma dental records awo anakayeza mano koma a stepmother akukana nde nkhani imeneyo ndiyomwe ili mkamwamkamwa nkhani yoopsa yomvetsa chisoni zinthu zoti zitha bwanji mwina onse atatu atani amangidwa fa onse amampanga nkhanza olo bambo ake akunena kuti sanamuphe iwowo anali negligent analekerera kuti munthu wina ampange nkhanza komanso mayiyo azimayi sindidziwa kuti vuto limakhala chani ana owapeza kunena kuti umkonda bwanji kodi mamunayo osamkonda mwana wake munthuyo mesa amene umatengana naye mwadziwa kuti ali ndi mwana anthu amakhala kuti akubwera ndi pakeji chimodzimodzi mkazi oti ali ndi mwana kale umuda bwanji mwanayo nkumamkonda mkaziyo sizingatheke pamene pophunzira kuti palibepo chikondi sungamkonde munthu nkumamda mwana wake imeneyo nde nkhani yomwe ikuchitika yomvetsa chisoni ya Sarah Sharif zikomo kwambiri